ndị enyi nwaanyị m nwetachara ebe ahụ m na-akpọ nna anyị ha na-eche na ọ mpa anyị ka m na-ekwu maka ya ihe niile a na-akpọ ebe ahụ love baby bae sweetheart honey darling many things as in so isi n'ebe a gaba n'ọdụ ụgbọ anyị na-akpọ nna anyị eh? ok afa niile anyị kpọga na ma honey ma sweetheart ma nke anụ ma nke anụ mana nna anyị ka m na-akpọ gị before m agawa ebe ahụ mana aha niile ị ma ị tọkarịrị sugar na ọ dịka honey mana a bịakwa oge ahụ m na-anọrị ya m bịa ncheta gị ya obi ọma na-akpa m so ọ dịka nnọọ sweetheart mana ebe ị ga ka eke isi wee lekọkwara ọfụma ọ ya ka e ji nwayọ ekwu ọ ga-ama ọfụma ọ ya ka e ji nwayọ ekwu ihe niile ihe niile ebe ahụ ọ magburu onwe ya ị ma oge m gara ebe a o nwedị ka ị ma na chi ejigo ma ọ na chi ejigo everywhere very bright ọ bụrọ ihe anụ anyị na-anọ nigeria sị na up nepa ọ ya o ji bụrụ obodo oyibo ya ka m sị ka ị gakwa n'ebe a ka ị fụkwanụ ka ebe a ọ ga-amasị m ọ bụ na anyị ga-aga gaa biri ebe ahụ nke a nke a agaghị a-work na ị mara na aga m ahapụ na ihe m na-eme jebe ebe a ga-ebiri kama na nkwa m na-ekwe gị bụ na ị ga na-agakwa na-abata Wow. mgbasị m nwekwa efe m gaa nke a just bụ mbido eziokwu Mm, afịa anyị ga na ị na-eme ya na afịa nọ na-azụ afịa na-eme ọfụma ana m ekwe gị nkwa na m ma etiekwuru gị ego Hey, sweet mepere heart, um, mepere gị ezigbo shop mm, kwado gị ọfụ. chineke agọzigo anyị ego adịgo so ihe ọbụla ị chọrọ n'ụwa m ma emere gị emere m ya ndị ọzọ wụzia gị nwa Eh, ife ọbụla bụ nke m bụ nke gị nke bụkwa nke gị bụ nke m nsogbu adịrọ m ma agba mbọ m ma akaba arụ fụ na ihe niile na-aga ọfụma maka ọ dị m nnọọ ka a sị every week ka m na-aga dubai na-aga dubai ebe a amagbuola onwe ya o nwere ife ọbụla ị chọrọ n'ụwa a bụ ife bụ ego ị gaghị emenwu ị na-agbara na mbọ ọfụma na-emesi ife ike n'afịa anyị na-azụ ị ga-afụda na ị ga-enwe ike inweta nwa ego nke gị ebe ọ bụla ị chọ ịga n'ụwa niile ị ga-aganwu mana ana m ekwe gị nkwa na m ma eji ego nke m onye mụ na so gbaa mbọ kpata ego chineke agọzie anyị ya ana m ekwe gị nkwa na ife ọ bụla ị chọrọ na e ji ego eme m ma emelụ gị m ma emelụ gị mana jisie ike nke a nụnwa ị na-ebido ebido

nwaanyị ọma biko achọrọ m imere gị transfer 3000 ngwa kpọọrọ m akaụntụ nọmba gị ka nke bankị

Nne ọ gị ka m chọrọ bịa. Ị na-achọ ma bịa, ọ ga-ama akwamonye ibe. Ị ga-amata onye m bụ, eh? bụ lee, bụ onye gị ọyị gị nwoke. Na gị Gwa ya na ego ahụ ọ nara anyị, o weta ego ahụ. Nne m gwa gị na enyego m ụbọchị abalị abụọ ka o nweta ego ahụ ọ nara chief. akụkọ ike ọga ma o wetara gị ego ma o wetara ya o nwe otu o si wee gbasaa m ọ ga-agbasa gị abi ọ ga-emecha gbasa gị Hmm? ọ ga-emecha gbasa gị enye m ya abalị abụọ ka o wetachie ego ahụ a sị na agwawa ntị ike agwama ntị ma ntị anụghọ e na-egbu isi egburu ntị

bọs jee kpọọrọ m sniper na nwaanyị m na-achọ ịpụ apụ achọ m ka anyị na ya soro wee pụọ bọs sniper ọ yachibeghị azụ kemgbe aghọtara m ihe ị na-akọwa na ọ laghachibeghị azụ kemgbe bọs kemgbe i ziri ya ka ọ gaa chọọ nwoke ahụ nwere nsogbu otu nwa gị nwoke ọ yachibeghị azụ bọs Ihe mere ekwutabeghị kwara kemgbe ahụ na ọ batabeghị. Bọs, sniper, nọmba ya ọ na-aga aga. Okay chere na anọ ya.

kee ka o fere efe wee bata na my compound unu na-enetara m compound anya unu nọ ebe a mmadụ onye ahụ o fere efe wee bata onye ahụ bụ witch o fere efe wee bata bịa bịa nwoke achọrọ m ka ị gwa m kee ka i ji wee ha ajụjụ nke gị tụba compound Bịa enyi ya, oh, i che na m na-egwu egwu. I che na m na-egwu egwu. Ọ ka mma unu gwa m eziokwu maka m bịa. Lekọta onye ala. Hey! onye zitere gị iwu wuteniu onye zitere gị na

Chief Akụbụike Chief Akụbụike gị ma ọ dị mma na-ajụzi m ka ihe na-eme chịtọ dị chief uh, kedu chief akụbụike chief akụbụike na onye a jizi mes na-achụgharị m everywhere enweghịzi m ike lahụ ụla na ya m gwa gị na chief akụbụike bụ obere anụ obere anụ siri ezigbo ike ngwa gị agwa na ị gwara m yes ama m na ị gwa m but eti m ị ma m before nara ego nwekwa na ụwa na otu plan m mekwara esi etikwe tikwe na the thing ya aga otu nchiche but the thing aga ọjọ ọfụma na na onye a na-achụgharịzi m enweghị m ike rahụ ụra na ya so na ke ife ị chọ ime na nke ka dịrị ewute m na ụta nọ na ezigbo iwe ji m bụ bụ bụ Amanda nwa m kwere maka ya ga nara anara mmadụ ego nwa m kwere maka ya ba na problem na na nwa nwa a just wụọ m na na ngara ngara nke nwa nwa awụọ m na na be ya maka chukwu nwa anọ n'iwu ụmụ ụmụ enyi ya lara isi were m na-eme ihe egwuregwu were m na-eme ihe ụmụazị egwuregwu so ke ke bụ your ke bụ your solution na ke ife ị chọ ime na na nwa ọdị ite anọ na isi na golden popcorn nwe ihe mma anyị ebe ọ I don fuck up ama m afuckugo m up but that one dey na eh, na mma arahụ na your side but ite anọ na nwe meke na ahụ na agbe m oyi

Ọ ihe m na-ekwu ọ kwa ụmụaka naabọ ụmụaka naabọ nụrụ ọgụ ụmụaka naabọ na-enwebeghị ihe ha ma ha nwere ike imeziri onwe ha nne na nna ha ga-ada ama ihe na-eme ọnwa bụ Chief Akụbụike onweghị onye ọbụla I mean no one dares my family na ife m na-agwa gị na ọ bụ ụmụaka naabọ na-etolite etolite na ị kpọrọ ndị akpọ obi ka a ga kụọ ya ihe na-etinye okwu n'ụka ebe okwu n'ụka na-anọrọ ka ebe ihe a ee o kwekweghị nghọta na nwatakịrị a bụ nwa mmadụ bịa nwaanyị ọ bụ nwa mmadụ ọ bụ nwa onye ọzọ achọrọ m ịma anya ọchị a n'ife m na-agwa gị so rapụ m asị na m jiri ya nwayọọ eziokwu na ọ ihe mwute ọ ihe mwute na okenye dịka gị

ị hụrụ sniper ee mụ na onye a akọọla anyị rụrụ ezigbo ọrụ n'aka Chief Akụbụike n'Otuọcha Ndị ma- ịma ha anyị kọ- anyị kọrọ na street nnaa o anyị kọọla na street well well ama m that guy ọfụma ama m ya before gị nwa sef nnaa o nne cheregodi ee sniper ama m ya ọfụma

Brother, I got you. I got you. Nne, nwata ka eji m agba ọsọ. Nne chere. Nne chere, nne ele. chere chere chere nna ya maka nwe ya ọsọ ejige m na-agbara gị ọsọ na street nna ya ka emegezi n'ahụ Ah, enweghị m iwe. ah nne ghọtara m Aghọta m, aghọta m, aghọta m. ị ghọta m Ee. ọ wụ gị nwa that lady na-eme POS na that bus stop Ah, ọ mụ. ọ gị nwa Ah, lee ee chee ka m gwa gị ee mm. chee m enyi gị nwaanyị aha sị m si ya elewe ana m elele ha anya o na-awọchila ha ha na-epigharị ga na-epigharị ga gwara m ha sị Chief Akụbụike ọ wụkwa onye na-eji ego ya eme by hiding way by piom piom piom

chere ka m gwa gị gwa ya sị Chief Akụbụike ọ wụ onye na-eji ego ya agba egwuregwu o. mpa gị ọ wụ onye na-eri ego ya o. ọ wụ onye na-eri ego ya ego a nara Chief Akụbụike ha gbagharịa weta ego aha anaghị echele ha with the interest wey dey inside there anaghị echele ha bụ ya sị m sị a gwawa ntị ma ntị anụghị Hmm, hmm. Ah, Mike Raska ị na-egbu isi ị na-egburu ntị sịkwa na m gwa gị o ee Nne. Baby Scorpio.

Nna, abeg, if that guy abeg, enwezi m time ya sef. Nwunye Ada is like before sef, enwezi m time ya. Ị dị sure? Adị m sure now. Agwaghị m gị. Adị m sure. Beside, e nwere mgbe m sị ya ọ ga-azụ olu. Ọ sị na ya ga-enye onye m ego so that ka m kwụọ my house rent because landlord m abago m back that day. M jụọ ya eh, the money.

eji m aka m eleta onwe m anya biko hapụ ihe dị n'akụkụ ka gidi dị ibe one nne please am I not looking good am I not growing ah ah abeg which di ọkwa ọkwa nkata ikpeazụ m na gị kpara ị sị m- ọ gwara m gị sị gị until onye ọkaikpe mụ na ekwubi okwu Ifeoma biko akọtazina akụkọ di a n'ebe m nọ ana m ebiri ndụ m ka o si were gụ m na biko kwa Asịrị m onye ọkaikpe m kwuru as in- Onye ga-agwanụ gị na ọ ị nọkata nnọọ i- i- ikwu ndụrụ okwu a kpebie ya like that. biko nna ọgwụgo biko nụ biko nụ ọ hapụ akụkọ di ana m ebili ndụ m ka o si wee masị m baby please stop just hang out mama taylor you know now you send your account number you say it's 50k okay no problem bye bọs ị na-achọ ime ka m ghọta na sniper abatabeghị kemgbe ụnyaahụ bọs sniper abataberọ kemgbe ahụ abatabeghị kemgbe ụnyaahụ kpọrọ ndị otu gị gbaanụ n'ime obodo ebe ọ bụla ụnụ fụ ya kpọtaranụ m ya na efulefu nwa a na-achọ iji ego m wee gbaa ọsọ nụrụ ihe m na-agwa gị bọs ego yes ego bọs iwela iwe o. sniper m ma ọfụma ekweta m na na o nwere ike iji ego gị gbalaga o bọs ọ dị ka ana m enyozi gị enyo ọ dị ka ị ma ihe mere ego ahụ nwa. bọs i swear with my mother's name ị ma m ọfụma now Rascal. Emefu m ihe dị otu a now bọs. Then kedụzi ife ma o ji bụzie na ị na-asọpọt ya na o meghị ya n'anya gee m ntị kpọrọ ndị otu gị gaa n'ime obodo chọọ ya ebe ọbụla ụnụ fụ ya kpọtaranụ m ya hia Mana ị na-agwa gị gawa na ka m kpọọ DPO. Ana m ikwuru boss were nnukwu olu ka na-achị ma onye were isi oyi n'okwu ndụ ọzọ wee gụọ egwu anyị anaghị akwụsị ala anyị jụrụ ogo mama na anyị bunye aja anyị mụọ mụ na ọ ka na-agbagwojukwa m anya na Amanda abịaba lete m n'ụlọ ọgwụ akwa m gwa gị na ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị you can't trust woman women are nowadays you can't trust them ụmụ nwaanyị na eh, ụmụ nwaanyị eh, they are very dangerous now so you can't trust them nke ka- nke ka dị ewute m bụ na ọ Amanda m ji maka ya gaa jide ego Ah, Amanda nọrọ anụkwa na m nọrọ n'ọgwụ ka ọ na-agwa ya na m nọ n'ụlọ ọgwụ abụ m obere nwa am I a baby I told Amanda that you are in the hospital agwa m Amanda na ị nọ n'ụlọ ọgwụ Amanda nechaa m anya si m n'iru wee pụọ si m n'iru wee pụọ

anọrọ m n'ụlọ ọgwụ for for for for abalị ise Na nwa a abịarọdụ ka ọ bịa fụ m sef na ụtọ ihe na ụta nọ na abụla azụ kama ọ dan Ah. o, na kama ọ dan kama ọ dan na ejima ya anwụrụ anwụ n'ihe anọrọ m n'ọgwụ ya kwa ịma m na ya hapụgodu ihe ma ihe a na-afụ m ụfụ o mekposi adị m isi niile sef na-agba m katakata amarọ m ihe na-eme na-echeta ihe a ihe e mere m maka nwaanyị na- mụnwa na chifuo ya chifuo ya chifuo ya o

ụtụtụ na-abịa anyị na-akpọ Chineke dalu mana n'abalị anyị bụ ndị ọzọ n'eziokwu ọ bụghị ihe ị na-eche ohere ka m na-enwerọ ka m kọwara gị ọfụma otu ihe niile si wee mee mbọsị ahụ mana nwaanyị kedu ihe ime iji mee ihe dị ọna i kwesị iwere ya tinyere m na wardrobe ahụ nọ n'akụkụ bed m or iwere ya tinye na safe ahụ so m pụba ka m fụ ya mbọsị ahụ anyị nwere ọgbakọ ndị ọgbakọ anyị akpọgo m n'ekwentị na ohere adịghịzi ọ ya ka m ji jikọ ego achọnụ m ka anyị e, egoro na-efunarị anyị amadị m na ọ na wardrobe nke mụnwa ka m tinyere ya iwe ewena gị otu o si wee mee mana ị kwesị were ego anụnwa tinye na wardrobe a nọ n'akụkụ bed m or iwere ya tinye n'ime safe a m na-adị etinyesi ụmụ ihe mana gị nwa na-ekwu ihe anụwa mụwa bụ nwunye gị ị nwere ike ka ị kọtara m ya na ntị nekwa ihe na-eme nekwa ihe na-eme gị gawa na nke ndị uwe ojii otu i tosi ime ya ihe m mere ihe m kwesịrị ime iji wee gbochi nwatakịrị anwa ịpụ n'obodo a nwa maka na alert a nwa, ọ dị m oke mkpa ọ ihe m ji wee mee ihe m kwesịrị ime i megonụ ya ugbu a picture nwatakịrị a nọ ebe ọbụla na Twitter Facebook Instagram agwa m gị na tupu gị ịkpa agwa ka i chebara ya echiche ọfụma ịfụga ebe anyị nọ kịta kee ihe anyị ga-emezi ugbu a nke a abụrọ okwu m ma-akpọ onye isi ndị uwe ojii gwa ya sị ha arapụzi okwu ahụ Mm, ọ ihe m ma-eme nna anyị foto ya kwanụ foto ya nọ ebe niile kee ihe ị ga-eme ya ee foto ya m ma gwa ha ka a dropụọ the foto nna anyị nke a bụ nsogbu ihe m chọ ka i mee bụ ị ga-ezipụ ozi na instagram facebook n'igwe onyonyo ma na redio sị ha na aka nwatakịrị a dị ọcha na ọ bụrọ ya nwa bụ onye buru ego gị na ọ nwunye gị bụ onye buru ego gị na ọ bụrọ nwatakịrị a biko ọ ihe ị ga-eme ka okwu niile a ka o bee biko na ọ nwa mmadụ ka anyị na-ekwu okwu ya Ọ ihe a ka ị ga-eme nwaanyị nke a abụrọ okwu mụ na ndị a na-adị na mma ofu mkpụrụ okwu m ma gwa ha ha ga-ekweta n'ihe niile m na-ekwu ma nna gwa anyị aghọtachara m ihe ị na-ekwu ihe a foto nwa mmadụ onye aka ya dị ọcha nọ na social media achọrọ m ka i zipụ ozi otu anụ ihe a si gbasa everywhere na onye ori na onye nke a na ọ na-eme nke ọzọ ị gwa ha na aka ya dị ọcha ị nwee ike ịsị ha sef na ọ nwunye gị bụ onye ji ego a ọ ihe m chọrọ ịnụ ị sị m eh, ime ihe ị ga-eme ime ihe ị ga-eme nwaanyị rapụ okwu anụnwa o zugo agwago m gị na ama m ihe m ga-eme naanị ihe m na-ekwu nọ na rapụ m aka na ama m ihe m ga-eme

nwoke ahụ onye bịara gị ebigharị ka nwoke nwoke ji egwu egwuregwu boss ọnwa ya ka anyị hụ na ya dị nle anya ọfụma m ka mkpụrụ abịa ka ehi ya boss nwanyị ngụwa bụ nwunye nwunye nwoke onye iberibe ahụ isi adịchaghị mma ime onye nwụrụ ọmụma bụ Chief Akụbụike Chief Akụbụike. Quiet. Mm. di gị gbacha ọsọ niile ọ ga-agba m ma-ejide ọ ga-enye m ego ọ bụrụgodu ikuku na-eku eku ọ gaghị ezonarị m ego m ahụ ọ ga-enye m ya

mana ife na-eme ka ị ghọta bụ na mụ na gị nwerọ okwu onye mụ na ya nwe okwu bụ di gị adị m enweta ya ọ ga-enye m ego m rasta boss kpọfụ nwaanyị ebe a Somebody, I'll move. Somebody, move.

ọ dịkwa na mma sista nwanne gị nwoke chọ igbu m kekwa nke bụ na ọ chọrọ igbu gị ka e na-eme mba ntị ebe a nọdụ m ọ dị okay ebe a nọ ebe a nọ dị okay ka anyị nọrọ ebe a ka anyị nọ ah! sista sista nwanne gị nwoke ga-agbazi ego n'aka Chief Akubike Eh? Chief Akubike so o nwerọ onye ọbụla ọ fụrụ ibiri ego ọ wụrụ Chief Akubike hai ego ole dị ihe ahụ? sista ama m o ama m ego ole o biri hai but sista Im- ị ma Chief Akubike Chief Akubike onye na-amarọ Chief Akubike Hey. ọ wụ nwunye ya nwa nwa nwanne ọyị nwaanyị eh? hei sista nke ọjọọ bụ na ụmụ boys Chief Akubike na-achụgharị m ha adị ekwedị m enwedị ka m si aga l'obodo na-aga l'obodo egwu la-atụ m egwu la-atụ m sista ama m ama m ego ole ọ gbaziri hmm. ọ gwakwanụ m na ọ chọrọ ego ọ gaa gbaziri Chief Akubike ego sista biko nwoke a adịrọ mma iji eme business with Chief Akubike awụrọ onye ya na mmadụ na-emekọ ihe sista biko sista bịa ka ị gwa gwa nwanne gị nwoke okwu nke ọjọọ bụrụ ọ chọghịdị ịkwụ ụgwọ ahụ akwụ ọ chọghịdị ịkwụ ya akwụ jikwa na ego ọkwụrụ onwe ya hai ọ gwakwanụ m nye ya ego enyere m ya ego ee hai ego ole dị ihe ahụ ama m o ị ma nwanne gị nwoke ọ dịkwa ekwu ọ ma m nsogbu adịrọ m ga-akpọ ya m ga-akpọ ya ka m mara ego ole ọ wụ ka m mara ihe merenụ ọ ga-eji ọ bụrụ Chief Akubike bụ onye ọ ga-anara ego hai sista biko gbalịa ka ị bịa gbalịa ka ị bịa ụjọ na-atụzi m n'obodo enweghị m ike ịga mụ na ụmụ m anyị na-ezogharị biko ozienu sista biko

ihe mere i ji akpụgharị nwunye mmadụ nne m nọ na foonu ka m jụọ gị ihe mere i ji akparị nwunye mmadụ maka na di ya ji gị ụgwọ o ị na-azazi foonu gị abi ọ na ịnụrọ ihe m na-ajụ gị so ihe m na-ekwu ọ dịghị gị mkpa na ọ na m na-azazi foonu